aw ni yakuma ne nimanaw bi an t'an b'an munumunu an sigiɲɔgɔn dɔw fɛ yen nɔ la côte d'ivoire awɔ an bɛn'u ka pilakali de tobi bi ani sauce graine jɛnɛba ye porodi ye porodi min dilalen don an yɛrɛ fɛ ba maliba kɔnɔna na mutardi b'u bolo vinɛngiri b'u bolo ani mayonɛzi an bɛ don min na ko bi jɛnɛba ti ban abada zarafa nimanaw ka nasansegi kɔnɔna na n'an bɛ sauce graine dila n'o ye tenna ye an mago bɛ jɔ ten yɛrɛ la sogo zɔnzɔn ni ganga an mago bɛ jɔ olu la kosɛbɛ wa a k'a dɔn k'a fɔ ko misisen yɛrɛ bɛ ne ta in na koyi komi ten pati de bɛ ne bolo ne bɛna n ta in sɛnsɛn dɔɔni i n'a fɔ tɛmɛnenw na u y'a fɔ cogoya min na a kan ka sɛnsɛn sabula nɔgɔ dɔɔni bɛ a la an bɛna nafɛnw k'a la sisan an bɛ jaba bila an ka nan na tomati sogo ani misisen min b'an bolo n'a sɔrɔl'u ka golo in b'i bolo i bɛ se k'o k'a la ne nimanaw n'an filila ka mutaridi kɛ nin na est ce que ivoiriyɛnw t'an b'u ka tele la ko c'est midi an bɛ barama buga da la jaba ni dani ka tobi ɲɔgɔn fɛ miniti bi saba miniti mugan bɔɲɔgɔnko n'olu mɔnna minkɛ an bɛn'olu ta k'olu susu ka tila tuguni k'a yɛlɛma a kɔnɔna na hakili tɛ ne nimana minnu na Ni arapelini ka ɲi an bolo kosɛbɛ tobilikɛyɔrɔ la sabula ni miniti bi saba sera dɔrɔn ale bɛ kule an ka tomati ni jaba susu koɲuman an bɛn'o yɛlɛma an ka da kɔnɔna na na kunjala man di ne ye o de y'a to n ye oberizini damadɔ fili a senfɛ ten dɔ diyagoya tɛ an bɛ barama buga da la k'a to yen nɔ f'a ka tobi fo k'a ji jigin n'a ji jiginna waati min na kosɛbɛ an bɛ sɔrɔ ka na an ka ganga ni zɔnzɔn k'a la n'o tɛ dɔwɛrɛ ye karabu ni kirefɛti kɔ An b'a ɲaami ɲɔgɔn na dɔɔnin ka sɔrɔ ka barama buga da la i b'a kɔgɔko jateminɛ dɛ an b'an ka da jateminɛ n'a sɔrɔla an ka sogo ani sen mɔnna aw yɛrɛ b'a dɔn ganga ni zɔnzɔn kɔni o mɔn ka di an bɛ sɔrɔ ka na gamugu k'a la i bɛ gamugu ko in kɛ ka bɛn i yɛrɛ sago ma n'a dunnenba ka di i bɛ tɛmɛ kuyɛriba ɲɛ kelen bɔɲɔgɔnko kan an ka na baara banna an b'a to yen nɔ ale ka wusu ka sɔrɔ ka na gɛrɛ an yɛrɛ ka pilakali la sa nin y'an ka pilakali dorodoro ye an bɛn'a sɛnsɛn sabula kuma dɔw la ɲagaɲagani dɔw bɛ k'a la o kɛlen kɔ an b'a to yen nɔ fo ji ka yongo a sanfɛ ni ji yongora a sanfɛ an b'o ji in ta k'o bɔn ka bɔ a la awɔ an b'o sɛɛnɛ ka bɔ a la ka sɔrɔ ka n'a sigi ta kan an t'a tasuma dɔgɔya an t'a tasuma caya an bɛ sɔrɔ ka n'a fasali dabɔ sa ɛɛ to fasa don koyi maa maa bɛ se to fasa la i kan ka se pilakali kɔni fasali la sabula ani in don bɛɛ bɔ an b'a fasa kosɛbɛ a fasalen ɲuman an bɛn'a bila ka wusu nka i kan'a bila ka wusu ka mɛn kosɛbɛ dɛ miniti tan bɔɲɔgɔnko dɔrɔn i b'a ta kun k'a fasa dɔɔni ka sɔrɔ k'a don manani kɔnɔ k'a kɛ kun ye kun min bɛ bɛn i yɛrɛ sago ma walima i b'a bɔ i n'a fɔ an b'an ka to bɔ cogoya min na aw bisimila.